oyi na ọmambala anyị na-agba uvie hmm. anyị na-agba uvie anyị na-agba akwụnechenyi hmm. anyị na-agba ekpiri ekpiri hmm. kedu nke ọbịa ka ịla ikele ọma egwu niile a bụ egwu eji macha ndị be anyị kedu nke a ga-etinye na ọ na-egbala anyị ọ na-ekwu akwụlechenyi akwụla na-eche enyi

ee eh, ọkụzụ podcast tv ee eh, ọfago nwa ọkụzụ ee eh, onye nọ n'ime anyị taa bụ icheoku oyi na ọmambala ee icheoku gbogbogbo abala gị abala gị ee Nwa sị na anyị emekwa n'ọjị na Oyi na Ọmambala anyị na-eme ọjị. Ee, anyị na-agbakwu nzu. Taa abụgodo ọra na-agba. Sị na ọ ya abala anyị. Ise. Mm. Ise. Ihe m na-ekwu bụ ogologo ndụ na arụ isi ike agala ọgwụ ego oyibo. Ise. Ee, mmiri aka na azụ anwụ na Ise. na ọ ya abala gị. Anyị na-aga n'iru n'iru. Ee, ọ n'iru ka a na-aga na ịga azụ bụ njọ. M na-atụpụ nzu si. Hey.
igwe igbo anyị adịchakwa nị ee mụ bụ icheoku nwa mmadụ nwa mmụọ ofu etile gba mmụọ na mmadụ na-agba afọ ime na anya ikpughere nwa amụ na ụkọ nwa ofu nwa ejikwere ana efu nwa amụtara gbaa egbe ịsaa a sịkwa m na anyị adịcha nị ọmambala anyị adịcha nị ihe anyị adịchakwa nị ive anyị na-agụkọ n'ọvịa bụ nnekwu ive ezigbo ive ka anyị na-aga ọvịa ee maka na ọkụkụ sịrị na ụtụtụ bụ nya bụ ụtụtụ mkpisi na-emebebe emebebe ee ndị igbo si na ọkịlịkọzi ọkịlịkọ ọkwa nya bụ nzu ka m ji n'aka bụ ọsọ udo na ọ bụ ive anwụlị ihe dị ọcha si na ọkwa nke ifeọma mebele anyị n'ụtụtụ mebele anyị na ehihie mebele anyị na ndeeli nya ka anyị gọọ n'ọvọ ee si na ya bụ ọkụzụ podcast eh, tv na ọ ya agakwa n'iru na mba ụwa niile ya anụkwanụ onu gị maka na ọ na-eme bido sie ọ dịka ọ ya agarọ mm. ee mbido akwa na-avịa arụ ma akwabe ọ tọba nya ka anyị na-ekwu okwu ya si biko ive ọma mekwere gị pago ifeọma mekwuru m bụ icheoku mmadụ gbachara nwa mmadụ ọdụ si nke m daa mm. ee ọja master ive ọma ya emekwuru gị nya ka m gọrọ n'ọvọ si na ọkpa ka anyị eji jeta ive ọma hmm? aka anyị wetakwuola anyị ive ọma ya ka m kwuru hmm. si na ya mma agbakwa nụ nzu n'anya na m abụrụ oveke onye abalị ịgba nzu si ya gba nzu ụzọ ofeke gba na-atọ ọchị mgbe hmm. ya ya adịchakwanụ
hmm. ọ ive anyị kwu na nzu ka anyị na-ekwu n'ọjị ọ ya abala anyị ise oh. ụka na-asọ na ọrụ ọjị si nwere aka ọjị ya abala gị oh, na ọbụrụ ise hmm. ọ ya abala gị ise awa icheoku hmm, onye ọma ọ ya abala gị jụkwanị ive bụ ezigbo ava gị ee eh, ava mụ bụ Machi hmm. Uchechukwu onye bụ afa nne na nna m gwara m nọọ nke anyị ji medozie oyibo ka anyị ji si ga-etinye Antoni na ya
ee abụ m onye Ifite Ọgwarị hmm. n'Ayamelum lokal gọọmenti si Aguleri Aguleri ka m nọ Aguleri emekele m anyị niile bụ Oyi na Ọmambala ahụ na-ekwu okwu ya Aguleri enyi hmm. nke onye Ifite Ọgwarị ka ị bụ hmm. bisiere ebi na Aguleri ọwa abalị gị dịka ị nụgo nwaanyị anụwo m nwaanyị

hmm. nwunye m ya amụ nwa na ime ọnwa gara aga hmm. mụọrụ m nwaanyị ọ bụ na m enwe nwoke o zu Eke o zu Oye o zu Nkwọ ụra nkwụ i chiri ọzọ i chiri ọzọ nna m chiri m ọzọ mana o nwere ive a na-akpọ ọzọ zine n'Ifite Ọgwarị be anyị ọzọ zine avụ na ọ bụ na nna gị chiche gị ọzọ agbanyela gị akalị na alọ ọ bụ na i topụtazie mmadụ itopụta mmadụ avụ abụrọ ma ito ogologo na ọ ma akpa gị gwazia gị eziokwu i chizie ọzọ zine ya emezia ihe a na-akpọ ọzọ zine avụ bụ mmekọtazi ive niile dị n'ọzọ lie olili ya ọzọ nwanne echiri na o nwe iwu bịa dị ndị ọzọ nwere nsọ bụ na o nwere nsọ bịa dị na ya ee
ị ma na onye ọbụla na-ekpusiche okpu mme Mm, ndị mmadụ ekpuowo okpu mme rinne chie na ọ nya bụ ngala ọ bụrọ ya bụ ngala ọ bụrọ ya bụ ngala maka na ọzọ bụ nnekwu ive ka ọ bụ ọzọ bụ onye na-azọ azọ n'anị Igbo be anyị a sị na mmadụ bụ ọzọ malụ na onye na-azọ azọ ma nzọ ndụ ma nkwụ n'eziokwu ya bụ onye ọzọ Ọ- ọzọ na-enwe nsọ ee dịka gịnị ọ bụrọ ive ofeke mere ka onye ọzọ ya eme mbụ o nwere ibe ya eje va elu ọ na-evu m ma elinwuru ive ebe ahụ m ma elinwuru ive na-evu ọ bụla m ma eli ive eli edubega m ụnọ na-ama aka na-amụ nri nri abịa ya ana m bụ eye- eyenye m ovu ọkwụ na ovu mba ji m wee kwụ wee tinye ive n'ọnụ na-evu ọzọ dịka ibi abụrụ na e nye gị ive avụ i ye eli i lie nya ka onye igili na ọzọ nwere ka o ji eli ive na nzuzo i liche nya pụta ka mmanwụ ji apụta oze na-eliri ive ya ya ya ma gị mara amalụ na ọzọ bụ onye na-azọ azọ nze bụ onye na-eze ive nri mana o nwere ihe ọbịa ka ọ na-egbochi gị asị nwe ikolobịa ego kịta adị nchọ na ishinye na nwa ọrịa nna gị ishinye na nwa and o nwere things bụ na ụmụ ikolobịa ị na-eme ya ị na-eme nwụrụ nwee ebe enyi na-eli na dịka nwa kịta ịpụta ebe onye ọcha na-eme ive ya doma dịka

ịpụta ebe a na-agba egbe ị sị sị wụsa egbe ya mere gị onye ọzọ ya na-akpa udo ọ bụrụ mmadụ ya ya ya ichi ọzọ iwunye onwe gị n'arụ na okpu mme abụrọ baret onye mere gị onye ọzọ abụ ịgbakwa ya n'ọkpa shift gị shift gị ka a vụ ọkpa ọkpa gị eketa ovu nwa bụ akalị akalị a na-akpọ ya akalị ee akalị akalị ndị ọzọ maka onye ọzọ ọbụla ya agba ebe ga-agba akalị ichi ọzọ ịgbala akalị mbọsị avụ a na-echi gị ọzọ a agbanye gị akalị n'ọkpa
ọ dị mma so a na-ekpu gị okpu mme a na-agbanye gị akalị n'ọkpa
so ya anụ more than one wife ee n'omenala igbo be anyị ive eji mara anyị bụ nwaanyị nwaanyị na-abọ nwaanyị na-atọ nwaanyị na-anọ nwaanyị na-ise ya ka eji malụ onye ọbụla bụ onye Igbo na ọ nke ndị ọcha bịalị ka eji mebe anyị one man one wife ka ụka bịalị ka eji mebe anyị one man one wife na Igbo be anyị anyị ana-emerọ ụdị avụ maka anyị ji wee mebe one man one wife avụ nya ka ọnwụ ji nwa karịa ee maka na onye nụrụ ụbalata nwaanyị enwere ive mgbu na-ada adịbụ onye avụ sọ ife mgbu avụ bụ ọ bụrụ na ijirọzi ego ihe eji wee netebe anya ịghọtawo sọsọ ya bụ ife bụ ife mgbu ma ọ bụrụkwa ma ife eji mara igbo be anyị ụbalata nwaanyị ka eji mara anyị ekere m nụcha
nwunye gị bụ ebe online ya nụ na ị sị na ekọrọ nụcha ya obi agwa ya na m ekọrọ nụcha eziokwu ana m agwa ya na m ịkọrọ n'ụzọ otu ị nọ kịta ị nwere agịrị ee ị ma na ndị Ọmambala be anyị agịrị dịkwa anyị na-eme ive agịrị ee mana eji ebu uche ee eji uche nọ ngaga ka ọ ka eji agbala obi ọsọ anyị ekwucha anyị ata gwudo anyị ekwucha ive niile ọ bụla anyị atawa mmọnwụ ọsọ ị na-eme agịrị
Ee, ọzọ bụ mmadụ ibe gị ka ọ bụ n'ọnụ o nweziri ive echili e o ji nwa adịzi iche Ya ebe ọzọ ịnọ. na-ata ebe nwa. ọzọ na-ata nwa
ịma na ejirọ ovu iko mmịa Mm, etu ava mm, ma ejirọ ovu nwaanyị aza nna anyị mm, ee ọ bụrụ ị nụ ovu nwaanyị asị na ịbụrọ nna anyị nna anyị bụ ụbalata nwaanyị mm. ee na ọ bụrụ ma ọzọ ya ka ndị igbo ji asị eje ee, ịma na igbo be anyị miri emi rinne igbo be anyị chọọ nju ga ese fasị gị

ịghọtawo ee na ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- ihe bụzi ya bụ kedu mgbe ba ji eme nke ba ọ bụrọ mgbe anyị agụleri ji eme ka ọkụzụ ji eme ọ bụrọ mgbe ọkụzụ ji eme ka nteje ji eme na ọ dị iche iche iche mana a na-eli ya ka oge bụ awam ji awam ji Awọm- awọm ji anyị na-abụkwanụ a na-awa ji na ọgọst Okay. ịghọtawo egwu abụ ị gbalị kwa egwu m gbalị na na tiktok Eh. igba ndị ụmụeri ee ndị kụlụ gị egwu a ndị kụlụ m egwu bụ ndị ụmụeri Eh, mana igba ndị ụmụeri abụ nne ibe a na-akpị ya bụ igba oyi na ọmambala Eh, mana ọ bụrọ sọ ndị ụmụeri nọ na dị otu otu abụ buru ibu na enwere ndị nsugbe n'evu enwere nteje n'evu enwere ọkụzụ n'evu Eh, mana ibe ba si nwee manyite bụ na ụmụeri ee aje mmụọ na-agụ arọ aje onye ụmụeri Mm. ịmalụ amarọ m ma ịma aje Nna m maka aje aje aje mmụọ na-agụ arọ na ụmụeri bụ alụsị ehe aje bụ bụ so na nnala o so na nna ndị igba abụ enye ala aje edu ba nwa abịa ọka mbọsị abụ m gbalị egwu abụ aje edu ba abịa ọka o nwere ee, ibe ndị igbo anyị mere n'ọka ee, na nke dora akụnyịlị egwu a bụ amaka ekpere dị ire ahụ

ee anyị nọ n'ọkụzụ podcast tv onye nọ n'ime anyị bụ isi okwu mmụọ na mmadụ na-atụ egwu ihe oyi na ọmambala ee ya na nwa be ya onye ọja hmm. ọja ewele hmm. ọya abalị gị hmm. welcome anyị na-agakwa n'iru nna biko kedu ihe ọ bụ ya bụ ji aka ọlụ gị maka ihe anyị bụkwara ezigbo onye ọcha ka ị bụ kedu ihe ọ bụ ya ka ị na-arụ ọ bụzi akwasa ka ị na-ele ịmara ndị be anyị sị na a na a na-ete egwu n'iru moto ka na-ele ọgwụ n'azụ moto ee ihe dị ya bụ na mụ bụ mmadụ nwekwara na ọ- enwere m akala aka rinne Mm, achị m akala aka rinne wee pụta ụwa m nwa o nwere ibe m mebere ị ya-asịrị m na ọ n'evu ka akara aka m dị ibe ọbụla m mebere ị ya-asị m na na ọha na ibe nwa ka akara aka gị dị nke ọnụ omebe ọzọ ndị be anyị na-akpị ya agwụ agwụ na-akpa m agwụ bụ ihe abụla agwụ na-akpa m ma o o kwesịrị ka a rụọlụ m agwụ ibe m na-eme gbakọba ọnụ maka na taa nwa ị vụ m n'ịntanetị nte egwu echi na ị vụ m ngụ agụ nwanne echi ị vụ m nti eti

ana m alụ ọlụ ugbo okay mm, mana ọlụ ugbo nke m abụrụzi ọ bụrụzi na anyị jizi aka anyị alụ ya na anyị dute ndị ọlụ mm, na alụọ mm, anyị kwụọ ba ụgwọ Eh, mana ọlụ ugbo ka m na-alụ ntị, ibe gbasara raịs ibe gbasara iji mm. kpọọ m na m ma ebunye gị ya ụdị ọbụla ọra awa

gbasara oyi na Ọmambala anyị nwanne na insekuriti dị na ya saịdị unu adị ọhụma
ee ibe gbasara nche n'Ọmambala anyị nwa ya sịkwa m kwuo ibe niile na-aganakwa n'anya ya maka na anyị na-anụcha anyị nọ obodo a na-anụ mkpu ndị obodo ọzọ na-eticha hmm. ka ndị ndị ọgwụ anyị na-aba ji awakpo ha n'ike mee nta mee imoloko mana ekero etibe ụdị mkpu abụ n'Ọmambala anyị nwa ị ghọtawo mana sọsọ ibe mere anyị n'Ọmambala anyị nwa bụ na anyị na-anụ ọgụ rinne anyị a na-anụka ọgụ ma ayọ nna ayọ ikolobịa agbọghọbịa nne onye ọbụla nọ n'Ọmambala anyị nwa ma ndị ọbịa bụ ka anyị wetunata aka n'aka anyị ji eme ibe odogwu hmm. anyị na-eme odogwu rinne hmm. ọ bụrọ na odogwu adịrọ mma hmm. odogwu dị mma mana oke odogwu anyị ahụ na-ebute oke ọgụ anyị ọ bụrụ na gị na nwanne gị mekọọ ibe ịrado ka a kpaa alo emebe gidigidi gidigidi gidigidi gidigidi ọ na-achụrụ anyị ndị ọbịa hmm. ndị chọrọ ịbịa bịa mee ive a na-akpọ investmenti n'Ọmambala maka onye abụ chọọ ka ọ bịa ka ọ bịa mee ya bụ investmenti a sị ya zekwe hmm. na ọ na-anụkwa ọgụ ebe a so o nwere ọzọ ibe ya dị nnekwu onye abụ ya eme nwe onye abụ ewere egwu pụrụ hmm. ya bụ na ayịyọ m na-ayọ ọ bụ ka anyị wetunata aka n'ihe gbasara ọgụ anyị odogwu ka anyị bụ chukwu chi anyị kele anyị anyị bụrụ ndị odogwu mana ka anyị were uche ka anyị were na uche mana ọ bụrụ ma insekuriti anyị ekero enwebe ụdị ibe abụ n'Ọmambala hmm. ee eh, na ọ bụ na anyị na-enwe ka m edu sekuriti wee bịa na nke gị nwa hmm. eh, maka na m nwere ike jeli jedute n'ugwu oye ụmụ ara atụde m egbe n'isi hmm. ma mụ na-agba ugwu oye ahụ ma na ndeli na nalu Aguleri na anyị ekero enwebe ibe mgbu dị n'ụdị ahụ udo dị udo dị ee nna ya nwa mgbafọ chale nwa mgbafọ ọ na-alụsi ọrụ ike ya jide ka o ji
Are you a content creator? Mm, ah. Kedu activities ị na-abịa ka ị na-emekele eji mara gị online? Mm, ive m na-eme n'online bụ omenana na ọdịnana Igbo ka m na-akwa ilu ugwu ya ka m na-ebubutekwe maka na anyị arapụwo ive anyị kwesịrị ka anyị na-eme na-emezi ive ọzọ o mezie omenana ọdịnana anyị ive anyị si e na-echezi ya ma anyị eje na-eme nke ndị obodo ndị ọzọ ị ghọtawo ya bụ ive m na-eme n'internet ive ọ bụla ị fụrụ m na-eme n'internet bụ omenana ọdịnana Igbo ka m na-ebugote ebe ahụ ị na-eche case ọ gwụcha get your greatest fear in life Mm, my greatest fear in life m ma asịkwanụ gị na ọ ghọrọkwa ihe bụ my greatest fear in life Mm. maka na ụwa nwa na ị tụba egwu na ị ya anwụ Asị. ọ bụ na ị tụrọkwu egwu na ị ya anwụ Mm, Ee, ya bụ na o nwerọ ive na-atụrụ egwu ive ị ya eme bụ kwụrụ ka nwoke ji akwụ mm, ọnwụ kpọọ gị oku ị za maka na ọ bụrọ mbọsị ọ ya akpọ m ka ọ ya akpọ gị mana ọ ya akpọ gị nya bụ ive kacha mkpa mana ive anyị na-ekwu bụ nya akpọna anyị oku n'oge ee anyị ya nwụrụ ọnwụ na ụmụ ọgbọ anyị anwụbago anyị akpata ego na ụmụ ọgbọ anyị akpatawa ego ma ọ bụrụ ma ọnwụ a bụ na anyị anwụ ọnwụ ọnwụ dị ọnwụ dị n'ọra mmadụ na-aza ya n'ava ee so na o nwerọ ive bụ ụjọ m
So what is your greatest regret? Ife bụ na ị nọtụkọla anyị si tie ah ọmọ ife abụ ya bụ my greatest eh, nya bụ ive ịta aka n'eze m eh, your greatest regret ihe mego oge mbụ gị na ilota ya na na-asị I thank God for life. so ife mewọrọ m mbụ bụ mgbe nne mgbe ego na-adịrọ mgbe agali ovu adịrọ ee ezinụlọ m si wee pụta hmm. agali ovu avụ adịrọ so mee mụ anyị taa avụ rinne ị ghọtawo talide avụ avụ wee dị ka ọ dị taa n'ịnwa ọ bụrụ na anyị akpatawo nya bụ nnekwu ego mana anyị na-elijuzi avọ hmm. ị ghọtago ehe ọ nya bụ ive ịta aka n'eze mere m mgbe nwa hmm. ma ọ bụrụzi taa n'ịnwa ma ọ bụ na m enwerọ ana m ebite nwuzi ebite hmm. maka na ọ bụrụ onye ọbụla ya eje nwu bite nwa ego ma m mee iru m hmm. ya emenwu m mbite nwa ego hmm. na ọ ebite ego Ọmambala anyị sị na ibite ego ọ bụla ego gị ana Ọkụzụ ka ị nọ onwe anyị ma be anyị na Ọkụzụ onye onye mmaala na-abụ unu bụ igiliga akụ ee igiliga akụ ya na ee eh, amarọ m ọkalisiri azụ kedu ọ bụ ọkụzụ ma ọ bụ nteje ọ bụ ọkụzụ ọkalisiri azụ bụ onye unu nwere mmadụ ọkalisiri azụ bụ mmadụ ka ọ bụ n'ivu na amaara m ya enwere ike ọ bụ na ọ mara m mana m nwere okechọ na-aba ijele mgbala egwu a

via nsị aka dị kedu ọkụzụ podcast ọ sị mụ nke fago nsị ọ sị mụ ogbu na nkwụ obere ka m banye si nsogbu adịrọ izi mụ na-abata n'ime ọkụzụ dị ya ọhụrụ ka ive ị nụkwu about ọkụzụ so far since ịdị maka ọkụzụ ma amaghị ọkụzụ na-ede ebe ude ive i likelụ ndị mere m nji like ọkụzụ nwa bụ ndị nwa mkpọrọ ga-aba ya na joneb ee anyị amarọ joneb mana anyị tolitere nụọ ike ya ịghọtawo o mee m like ya ọkụzụ maka na o gosiri m na ọmambala anyị na-ewe oyi na ọmambala na-emesi ive ike oyibo o gosiri m nwa abụzi ya na o nwekwe ihe ive ive nyeduru m obi anwụrị bụ na na m na ọma ị bịa n'ọmambala niile ị ya-avụcha odogwu naabọ odogwu naatọ i je nteje ị vụ odogwu i je ebe ọkụzụ ị vụ odogwu i je nsugbe ị vụ odogwu ayaka bụ onye nsugbe m mm. ọzọemena nsugbe mm. ịghọtawo ehe ọ tọ m ụtọ nke ọkụzụ nwa bụ joneb mm. igwe unu mgbe gburu gboo igirigi akụ bụ onye nya kwụsịrị kwụsie ike jechefu o tinyego ọkpa na gọọmenti wee lukwuo ọ wa tọ m eje gaa ọ tọrọ m nnekwu ụtọ nsị na ikorobịa ikorobịa adịwo maka na ọ bụrụ ọ bụrụ akpọ ikorobịa ọ bụrụ ndị na-akpụsa gị ọ ife o mere bụ ya bụ ikorobịa eziokwu Na ikpe- ọ nwere mgbe ọ na-eji ibe abụọ ọ enwecha ndị nọ na- na- na-achara na-asị ya ya chara na- na- na- e ga-esu ebe maka na ya- imi bụ etochi ogologo ogologo ma jechee ya jechee ya ruo tụrụ ugo nata nọ n'ebe m nọ akpata oyi michie m arụ sị na ọmambala na abụrọ sọsọ azụ ndụ ka anyị na-eli na anyị alụwo na anyị ejewe oyibo nso ịghọtawa na ehe igirigi anyị enweghị mmadụ n'ivu ọ matarụsị onye ive ọ bụ mana ama m na ọmambala enwewo mmadụ na ive igirigi echere ive afụ wa tụrụ ugo n'ivu willie obiano bụ nwanne anyị nwoke ka ọ bụ jewo site abụ

politician echi niile mana chi ejina ma asị akaluna ụbọchị ọ bụ na emechaa ọ bụ na ezi dị n'ivu anyị ejekwu ya maka ọ bụrụ ma akwụkwọ na mụ gụrụ akwụkwọ abụrọ mụ iti ịghọtawa m ma asụnwu deela onwe m detekwuo ive dị mma ehe ya bụ na ọ bụ na ọ bụ na echi niile asị na ọ na politics avụ ka ụzọ dị ịma na ọ nwere ka Ọmambala ibe anyị ji eme Ọmambala ibe anyị ọ bụ na laptọpụ ka egobere onye ọbụla agbara laptọpụ ọ bụ na anyị awụ GLE onye ọbụla awụnye aka na GLE so na ọ bụ na gọvanọ ibe politiks na hmm. ka anyị mewọrụ mmadụ ịtọ na ịnọ mebie efu yutu yutu amapụta awụnye aka na gọọmenti ozugbo anyị ruo ebe a bụ anyị gbasaa gọọmenti na ọ nwerọ anyị na-atụrụ egwu ya taa ehe ka ebe ị gụ na skuul sir mụ onwe m bụ politikal sayensị ka m gụ agụ m na Igbariam Igbariam nke agụ m na Igbariam mechaa jee mekwa tichin NCE mekwara m NCE kụzikwuo nkụzi dị n'elu ya na Aguleri akụziri m nkụzi for complete six years
nsogbu adịrọ kedu advice i nyere ụmụ ndị yut na-achọ ime investment ka ebe ọ bịa ka ihe advice ndị yut ba menwe ọ ba were ego ma ete nwe ma ọ bụrụ echi invest iso ha money
Ee, o kwesịrị nke bụ eziokwu na o kwesịrị onye kpata ego ka o tinye ya n'ive ị kpata ego tinye ya n'ive maka na i tinye ya n'ive mkpụrụ apụta na ya Ọ tọwo m ụtọ na ụmụ Ọmambala ibe anyị etinyewo ego ba n'ive. Mgbe mbụ ọ bụ anyị kpata ego anyị were ya gbakpọ olingo anyị echi bido ọzọ ị ghọtawo mana ndị Ọmambala etinyewo aka mebe mbe a na-alụ ndị lụrụ họteelụ lụrụ dịka m ji gwa gị na mbụ na anyị na-eme ive ọ na-eme ọbụna ọma ọbụna ọma ike nwa ka ovu onye golu mmadụ ebu ụzọ goo ya ndị ọzọ awụnye aka gobe ya ya ka o- ya ka họteelụ ji wee akarịa n'ibe anyị ovu onye lụrụ onye lụọ onye butezi ego mana m na-agwa va ya nwee ibe ọzọ anyị mebere skuul adịrọ n'Ọmambala anyị mana Ọmambala ekwesịgo ka anyị nwee skuul na anyị adịwo nnekwu rinne anyị kwesịgo ka anyị nwee yunivesiti skuul adịrọ ka anyị webinata aka na mm, olingo life nlu họteelụ lụọ chalet ibe na-eme nke anyị ka anyị tinyekwu ego anyị n'ọrụ ugbo ọrụ ubi anyị tinye n'ọrụ ubi anyị na-akọpụta ive na-ele ive ị ghọtawo ọzọ dị ka ibie bụ yutu anyị ka anyị jebe akwụkwọ ekwesịrị ka nke ọrụ gị ibe anyị na-ebu ụzọ ebido n'ịmara ebe anyị na-ekpe Ọmambala niile na-ebu ụzọ akpọ iru mana m chọrọ ka anyị jebe akwụkwọ ị ghọtawo ndị na-ekere oje va tinye isi na akwụkwọ na akwụkwọ ọ dị anyị mkpa ị ghọtawo na onye gụrụ akwụkwọ ya eme ọ gụcha akwụkwọ ahụ nri o wee nwee nnekwu atụmatụ ọ ya atụpụtanwu nwee nnekwu echiche o ya echemi echemi bịa sị na ya ngwa ka m venture into this thing ka m mee ya ọ dị a ịghọtawo ka anyị dịka e mezina e mere ovu ive e mere ovu ive akwụ kwụọ na laịn meli akpọtịrị ọ dịrọ mma ee omubi dịcha ive ndị famịlị ive ndị ọzọ ndị na-azụ azụ ọ dịcha na famịlị hmm. skuulu avụ anyị nwee skuulu na anyị nwere ụlọ akwụkwọ hmm. ịghọtawo anyị nwechara nnekwu nnekwu họteelụ n'Ọmambala anyị ma anyị nwere nnekwu skuulu dị standaadị like university ịghọtawo anyị chọrọ ya anyị chọkwuru mụọ Ịgbarịam sọsọ nke sọsọ Ịgbarịam university ka anyị nwere na ọ nwere ọzọ na nke ọgọ Ọka bụkwa na Ọmambala Ọka bụrụ nke a bụ na Anambara zi ịghọtara n'ọrụ Ọmambala anyị ka m na-ekwu na anyị ekwesịghị inwe ive dị ka ịtọ ma ọ bụ ịnọ sef ndị mmadụ ana-agụ akwụkwọ a na-enyere scholarship na anyị na-enyere a na-ewepụta ego na-enye ụmụ arọ ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ a na-eme kọmpetishọn ọ dị a na-akpọ efu na o nwere ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ na onye enyemaka adịrọ ehe
Ichie okwu nwa mmụọ ya abalị gị isee mgbe Igbo n'Ọmambala ọ nwanne anyị nwoke bịara na onye Ọmambala nne m kwa na ovu ka anyị bụ nwanne ka anyị bụsị ee ovu onye nwanne m wa abịa bụ onye Ivite Ọgwarị bụ onye Ọmambala wa abata Ọkụzụ bịa bụ Oyi hmm. abịa bụrụ eh, Ichie Ukwu n'Ọmambala hmm. m kpọrọ ya ọbịa ọ sịrọ m na ego one m na-enye ya ọ sịrọ m nna ahụ debere m nke debe enu debe ana n'ọrụ ọ sị m tii deti ya iwisi media n'onu oyibo eh, na anyị ka bido ebido na-efolo ya na fesbuk na-efolo ya na tiktok ee eh? Ọkụzụ Podcast TV ka ọ nọ na ya taa anyị wa sị na ọ ya-abalị ya abalị ndị niile bụ ya na abalị followers ya abalị onye ọbụla Igbo n'Ọmambala sị na ọ ya-abalị anyị ise Eh, ọ ya-abalị gị nwanne m Mm, nna. ọ ya-abalị gị rinne Agaziela. Eh, Agazi. ị bịara taa Chukwu gozie gị. Ọnụ.